Igbo bụ Igbo, mma mmanụ, nke onye chiri ya zere. Ọ bụ na NTV nke na-abịara unu site na Snake Island nke dị na Lagos steeti Nigeria. Aha m bụ Lọlọ Oge Obinna na-ewetara unu okwu Igbo na steshọn a. Ọ ga na-abịara unu kwa ụbọchị, kwa mgbe, n'oge ya, n'anya n'anya. Anyị ga na-ewetara unu nke a bụ okwu Igbo ozugbo ozugbo. Ya bụ, anyị ga-eleba anya n'okwu a na-akpọ ekene. Gịnị bụ ekene? Kedu uru ya? O nwere ọghọm? Ka anyị lebara ya anya. N'omenala Igbo, ekene bụ ihe e ji ama ezi nwa afọ Igbo. Ọ na-egosi ebe nwa afọ Igbo si. Ọ na-akwalite mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ọ na-egosi ebumnobi mmadụ nwere n'ebe mmadụ ibe ya nọ. Ya bụ, ihe mbụ a na-akụziri nwata n'ezinụlọ bụ ka o si ekene ekene. Ị bụ nwoke, ị bụ nwaanyị, ị bụ okenye ma ọ nwatakịrị, ekene dị ezigbo mkpa n'ihi na ọ na-emepe ụzọ. E kenee ekene, ihu asaa. Kedu ụzọ dịgasị aṅaa anyị si ekene ekene n'ala Igbo? Anyị nwere ọtụtụ ụzọ anyị si ekene ekene nke gụnyere ekene njirimara ndị Igbo, ekene ọrụ

Mgbe ndị Igbo nọkọrọ ọnụ n'ime nzukọ dịgasị iche iche, anyị na-anụ ekene dị ka chachacha Igbo kwenụ, rienụ, ṅụọnụ, zụọnụ, mụọnụ, kaanụ nke a na-aza hee. Nke ọzọ ya bụ ekene ọrụ. Gịnị bụ ekene ọrụ? Dịka anyị si mara, ndị Igbo bụ agbụrụ na-agba mbọ ebe ọ dị ukwuu. Ka ị hụrụ ka nwanne gị na-arụ ọrụ, kedu ihe ị ga-asị ya? Ekene ọrụ, ọ bụ ihe e ji eti mmadụ aka n'obi nke kasị nke onye nọ na ọrụ. Ya bụ, jisi ike, daalụ, ebe ọrụ.

Ị hụ nwanne gị n'ụtụtụ, gọọrọ ya ọfọ ọma site n'ịsị ya ị bọọla chi ma ọ bụ ị saala chi, ị pụtala ụra, ị rarụkwara ọfụma, ehihie ọma, uhuruchi ọma, dere gawazie. Ekene na-eti aka n'obi ma na-akwalite mmerọ mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Nke ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ Ekene njem. Ekene njem bụ ekene onye Igbo na-atụpụrụ nwanne ya ma ọ na-eme njem iji gọọrọ ya ọfọ ọma. Ha gụnyere ihe dị ka ije ọma, eje alọ, okporo ụzọ rubere gị isi, ije awele. na ndị ọzọ gasị. Nke dịkwa ka ibe ya wee bụrụ ekene nkasi obi. Ekene nkasi obi bụ ekene ndị Igbo na-atụpụrụ ibe ha. Ọ bụrụ na o nwere ihe mwute ma ọ bụ ihe dị aṅaa dakwasịrị nwanne ha, ụdị ekene a tinyere kara obi, ndo, jisie ike, hapụba na ndị ọzọ. Nke ọzọ dị ka ibe ya bụ nke ikpeazụ wee bụ ekene nri. Igbo na-atụ ilu sị, a gụhee ụzọ, a gụhee ọnụ. Ya bụ, ekene dị otu a bụ ihe a na-ekwekọrịta mgbe mmadụ na-eri nri dị ka, bịa rie nri, i meela.

Ọ kọ aha m n'ọnụ, ka chi fotere anyị ihe ọma. Ụbọchị nta ka anyị chụa n'owere nchi. A ka bụ m Lọọlọ Oge Obinna na-ewetara unu okwu Igbo na steshọn a. Mbọsị nta ka anyị chụọ n'owere nchi. Ndewonụ.